An balima saro tv lajɛbaa bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔkan an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma dante foli min na ni ye aw ka bi bamanankan kunnafoni a waati o selen ye bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana kibaruya nasira kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye kolonɛli asimi goyita ani vladimir putin ninnu jamanakuntigi maa fila o kɔni hakilila kɔni falen o ni ɲɔgɔn cɛ telefɔni na an b'a jira aw la k'a fɔ o da sera gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ waati min na fɔ sisan min ye k'a dɔn k'a fɔ asimi goyita ani vladimir putin o da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni an bɛ jamana an ka jamana bɛ danga min na an bɛ to na fɔ sisan an b'a jira aw la k'a fɔ asimi goyita ani vladimir putin o y'a jira k'a fɔ min ye jamana fila ye mali ani irisi i k'a dɔn k'a fɔ min ye teriya sira ani fo ka taa bila baara ɲɔgɔn nasira kɔnɔna na olu bɛna sinsin jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye kari k'a fɔ mali ka lakanako min ye vladimir putin a kɔni asuransi ni k'o di mali ma ka jira k'a fɔ a bɛna seko an'a damayira kɛ walasa mali ka lakana a bɛ se ka sabati min na an bɛ don min na fɔ bi bi na fo ka taa bila vladimir putin a kɔni taasibila ni k'o kɛ an ka maaw ye minnu kun fatura bato la tumana min na bato min n'a bɛ taa gawo ani tumutu ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ bato yɛrɛ kɔnɔna na a jira k'a fɔ ko maa bi duuru bɔɲɔgɔn siwililakaw la olu bɔnɛna o ni na fo ka taa bila an ka kɛlɛkɛcɛ dɔw ma minnu kun fatura i k'a dɔn k'a fɔ nin bato yɛrɛ o kɔnɔna na ka sanga ni min ye k'a dɔn k'a fɔ maa jugu minnu kɔni an ka bato ni ka ci ni i k'a dɔn k'a fɔ marifa jugu gɛrɛgɛrɛ ye vladimir putin a ye taasibila ni k'o kɛ an ka maaw kɔni minnu kun binna nin ko yɛrɛ nasira kan an b'a jira aw la k'a fɔ vladimir putin a kɔni hakililatigɛ ni k'o di mali ma k'a jira k'a fɔ o bɛna an ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ fo ka taa bila seko ani dɔnko ani lakanako nasira kɔnɔna na fo ka taa bila baarakɛ ɲɔgɔn nasira la mali ale ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ aseyidi sɛrifu usumana madani hayidara ni ale ye mali o kɔnsɛyi isilamiki maa ɲɛmaa ye an b'a jira aw la k'a fɔ san o san a bɛ to ka min ye k'a dɔn k'a fɔ ziyara belebele min ni k'a labɛn doɲumana ni doɲumana fɔ dɔrɔn o ye k'a dɔn k'a fɔ aseyidi sɛrifu usumana madani hayidara o y'ale ka foro belebeleba ye min b'an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na doɲumana yɛrɛ o kɔnɔna na ka sanga n'o ye min ye kari k'a fɔ federasɔn ansaridini i kari k'a fɔ o bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa doɲumana foroba in ni k'a bin bɛɛ lajɛlen kɔni siɲɛ k'a lakan ni k'a saniya ni k'a jɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka sanga ni ziyara min n'a bɛna kɛ an bɛ an bɛ don min na fɔ bi bi na ni n'a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen a n'a kunkanfɛn kan bilen ka sanga ni kari k'a fɔ o ye o de kama min ye ansaridini ɛntɛrinasiyɔnali fo ka taa bila susɛkisɔn ani sɛkisɔn bɛ mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka bolo di ɲɔgɔn walasa min ka k'a fɔ ka se ka taa aseyidi sɛrifu usumana madani hayidara a ka foro belebeleba in ni ka a furan ni k'a jɛ ka sanga ni ziyara min n'a bɛna kɛ i ka k'a fɔ sɛtanburu kalo yɛrɛ o kɔnɔna na o de kɔnɔna na min ye ka k'a fɔ ansaridiniw bɔra fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka taa a ka foro belebeleba in ni ka a lajɛya ni ka sɛnɛ ka bin bɛɛ lajɛlen kun siɲɛ ka bɔ a la ka sanga ni ziyara o labɛn yɛrɛ o nasira o kɔnɔna na mali ani kɔdiwari olu kan ka badenya ntolatan ni k'o dɔ kɛ i ka k'a fɔ abijan kɔ fɛ yen an b'a jira aw la k'a fɔ min ye ka sanga n'o ye i ka k'a fɔ aruna sangare bɛɛ b'ale dɔn bi an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni mali kɔni sera ka kɔdiwari ci an b'a jira aw la k'a fɔ k'a kɔni bɛna miliyɔn mugan ani fila bɔɲɔgɔnko k'o di mali balontannaw ma ka sanga ni n'u kɔni sera ka kɔdiwari ci i k'a dɔn k'a fɔ n'an k'a ma ko victoire sefawari miliyɔn mugan ani fila bɔɲɔgɔnko k'a labɛnnen don k'o di mali samatasɛgɛw ma i k'a dɔn k'a fɔ maaba caman fana bɛ minnu kɔni layidu kɔni k'a jira ni mali kɔni sera ka kɔdiwari ci i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛna dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni ta k'a ɲɛsin mali ɛgiliw ma O tɛmɛnen kɔfɛ bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye rusi ani corée du nord an b'a jira aw la k'a fɔ kim jɔn ni ale ye corée du nord o peredanba ye a bɛ taama na ka taa rusi jamana yɛrɛ o kɔnɔna na bi bi in na an b'a jira aw la k'a fɔ jamana fila ninnu o y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna jɛ ka bolo kɔni di ɲɔgɔn ma walasa min ye lakana olu ni ɲɔgɔn cɛ lakana ka se ka sabati cogoya min na an b'a lajɛ k'a fɔ min ye kim jɔn ye i k'a k'a fɔ ani vladimir putin olu kɔni hakilina kɔni falen falen nin waati in na sabula a taara balima taama na ani teriya taama na ka taa bɔ ukraine irisi peredanba ye n'o ye vladimir putin ye o da fana o bɛna se ukraine yɛrɛ ko ma an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye lameriki ye i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔn kɔmasera ne ka jɔyɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye o bɛ kangari kɔni di kim jɔn ye k'a jira k'a fɔ ko n'a kɔn sɔnna ka maramafɛn juguman kɔni ta k'o di rusi ma ka se ka ukraine kɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn u tɛna jɛn n'a ye abada wa fana o bɛ ko sɛbɛkɔrɔ kɔn an b'a jira aw la k'a fɔ kim jɔn ani rusi vladimir putin ninnu jamanakuntigi maa fila olu bɛna hakilina caman de ta nin waati in na